In ocasione de sas festas, su questore de Nùgoro Massimo Colucci at dispostu unos cantos controllos contra a sas furas e a sos irrobatòrios in sos apartamentos chi in custas dies abarran bòdios. In sas dies coladas, sos agentes de sas volantes, in s'ìnteri pròpiu de custos servìtzios de preventzione, ant firmau e denuntziau unu zòvanu rom chi fit zirande in unos cantos bichinaos de Nùgoro. Cando l'ana compudau, difatis, l'ana acatau trastos impreaos pro irrobare apartamentos e pro ofendere. Ateros bator zovanos, semper rom, chin precedentes penales pro fura e irrobatorios in apartamentu che los ana picaos a questura, compudaos e ischedaos, e a pustis bocaos dae su territoriu de Nugoro chin d'unu fozu firmau dae su questore proibindeli de torrare a Nugoro pro tres annos. Sa questura pedit a totu sos tzitadinos de dare cara, de tancare bene sas jannas, de non lassare bentanas apertas e de sinzalare cale si siat cosa chi non lis torrat a su chent'e trèichi. Un'annu e mesu pro una mammografia in s'ispidale Businco de Casteddu, un'annu pro una colonscopia in su Santissima Trinidade, belle nove meses pro una visita cardiologica in su Sirai de Carbonia e pro una visita ginecologica in Terranova, otto pro una visita oculistica in Bono. A lu denuntziare sun sos riformadores in una cunferèntzia istampa custu manzanu, In Sardigna, pro una visita ispecialistica, tocat de isetare bator meses, contra a sas trinta dies inditadas in su pianu natzionale, at nau su coordinadore regionale Pietrino Fois. E custu mancari sa Regione ispendat su sessanta pro chentu de su bilànciu suo pro pacare sas ispesas de su sistema sanitàriu. Sos riformadores in prus denùntzian chi un'istùdiu rechente de s'Universidade Catòlica de Roma at aberguau chi s'ispesa mèdia per òmine de sa Sardigna est de duamiza e sessantaduos euros contra a sos milli otichentos trint'oto de sa mèdia natzionale. Supra su tempus chi bi cheret pro facher visitas ispecialìsticas, su deputau Pierpaolo Vargiu de sa Commissione Sanidade de sa Càmera at nau chi sa Sardigna investit pacu in tecnologias novas chi sunt netzessàrias pro adeguare s'oferta. Custas informatziones supra sas listas de isetu, ant nau sos riformadores, las ant picadas dae sos zassos internet de sas ASL sardas, Sun datos ufficiales, at nau Attilio Dedoni, cussizeri regionale e presidente de sa commissione de inchiesta supra sos gastos de sa sanidade. Su diretore nobu de s'ATS, Fulvio Moirano, paret chi siat pessande a àteru. Ponet in pistichinzu chi si depat isetare meda peri pro patologias graves, non b'at un'ASL chi si sarvat. Si depet intervennere chin urgèntzia, sa polìtica si depet adderetare chentza isetare chi arribet sa magistradura. Chin sos ritos de Jòbia Santa sunt cumintzadas sas tres dies de Pasca, sas prus importantes. Sa parròchia de Santa Maria at promòviu unas cantas rapresentatziones sacras e celebratziones litùrgicas dedicadas a sa passione e morte de Zesus. Eris a s'intrighinu, in sos gurutos de su Tzentru Istòricu, est colada sa professone de sas chircas, animada dae sa cufraria de Santa Ruche, dae sos coros nugoresos chi ant cantadu precadorias in sardu, professone ghiada dae don Antonello Tuvone, pàrracu de Santa Maria. Erisero, duncas, an ammentadu s'andare de Nostra Sennora Addolorada in chirca de su corpus de Zesùs a pustis de che l'aer faladu dae sa ruche. Sa professone at bisitadu sete crèsias, moghende dae sa crèsia de sa Solidae est andada a sa 'e su Rosàriu, a sa 'e Santa Ruche, a Santu Càralu, a sas Gràssias, pro torrare a Santa Maria. In totu cantas, in s'artare, su ninniri, su tridicu lassau a s'iscura a tuddire, simbulu de sa bida a pustis de sa morte. Sos cufrades an picau in coddos s'istatua de Nostra Sennora de sos Dolores e sos fideles l'ana sichia in cuss'andare de tristura acumpanzandela chin precadorias e cantos. Cras, in sa cresia de Santa Ruche, b'at esser s'iscravamentu e s'istatua de Zesus at abarrare in cue fintzas a sa Dominica 'e Pasca. A pustis de s'arrènnegu pro su parègiu chin l'Àquila, chi at sinzadu a s'ùrtimu momentu, como tocat de pessare a sa partia chin Ostiamare e a su Nùgoro li mancant duas partias pro podere arribare a sos isparègios. A pustis de su parègiu de jòbia est totu galu de jocare. Sas festas de Pasca depent serbire a sos nugoresos pro èssere prontos a custos ùrtimos disafios. No at a èssere una passizada, ma custu Nùgoro chi at bintu chin su Rieti primu in classìfica in domo sua podet fàghere sa balentia e regalare a sos tifosos sos isparègios. Sa pallacanestro Nùgoro sichit sa cursa a sos isparègios de su campionadu de Sèrie D. Sos nugoresos, cando mancant duas partidas a s'acabu de sa segunda fase de su campionadu, sun in intro pròpiu de sos isparègios. In s'ùrtimu turnu, in sa partia contra a su Cus Tàtari, jocada in sa Palestra Coni, ant bintu novantanove a chimbantases. Unu bellu resurtadu, una bella jocada, chi mandat sos Sirbones a doighi puntos in sa classìfica de su Girone A. In sa partida de sàpadu sa Pallacanestro Nùgoro at comintzadu bene binchende sa prima fratzione chin su puntègiu de bintises a doighi e in sa segunda fratzione sos tataresos ant chircadu de lis ponner fatu ma sos Sirbones ant tancadu dechesete a bìndighi. Sas iscuadras sunt andadas a si pasare chin sos nugoresos in vantàgiu de seighi puntos malos a recuperare pro sos tataresos. E sa 'e tres fratzione difatis est acabada bintitrès a batòrdighi pro sos meres de domo chi in s'ùrtima an amustradu totu sa balentia issoro tancande chin su puntègiu de trintatrès a bìndighi. Como in su turnu imbeniente, sàpadu bintiduos de aprile, sos nugoresos an a jocare chin s'Astro Casteddu chi est a paris puntos.